mu vidiyo yathu ya lero pano pa factory 265 media mumva nkhani ya mnyamata wa ku lilongwe amene wakumana ndi mikwingwirima atapanga chibwenzi ndi mtsikana wina kwa masiku osakwana sabata imodzi kodi nkhaniyi ikuti bwanji tiyeni titsatire nkhani yonse kuyambira pachiyambi ngati ndinu alendo pangani subscribe kuti tidziyendera limodzi komanso nkutheka kuti muli ndi nkhani yopatsa chidwi imene mungafune kugawana nayo factory 265 media tiyankhuleni pa 0884 274 153 Ine dzina langa ndi HB Chiwede kapena kuti Henry Chiwede ndimakhala ku Lilongwe ku area 49 ine ndinali ndi chibwezi ndi mtsikanayo tinakumana Saturday lomwe lili loweruka nditamufunsira Saturday anandikana then sande tinakumananso titakumananso sande sande ija anandivomera atandivomera mande anabwera pa bench panga pamene ndimapangira business Kenaka tinatengana limodzi kupita kunyumba kwanga ndi kukandidikirira mpakana ndasamba. Nditasamba muja, tinatutsa timpando tathu katebulo ndi kukhala pansi titagula timadrinki tathu ndi kuyamba kucheza. Tinachezacheza nthawi yabwino ananyamuka kumapita. Ndinamperekeza. then anandiuza kunena kuti ndikupezanso lachingati lachiwiri ndidzabwera cha mafolo ndidzizapita cha mapasti 5 na okay chabwino dzatani udzandipeza kenakono mawa lake lija lachiwiri ndinadabwa kuti munthu sanatani sanabwere mpakana ndinaweruka pa benchi pangapo then chama past 8 inewo ndinagiva kuti munthu uja sata sabwera kenaka ine ndinachokapo nditachoka pamene ndinaona kuti ndikubwerera kuja ndinampeza ali ku nyumba nyumba kuja kunali mng'ono wanga ndinampeza akucheza ndi mng'ono wangayo basi ino ine si nanga munthu ndi wachikondo wanga sindingampirikitse ndinamufunsa iwe bwanji wabwera nthawi zino ndiye kwanu akuti wapita kuti nanga adzati uli kuti akuti ayi ayi kunyumba makolo anga onse achokapo abwera mawa mamawa ndiye kuti ndibwere mochedwa chonchi ndinachokapo ndiye ndinachedwa kumene ndinapitako that's why ndabwera mochedwa chonchi so ticheza then ndipita chama 3 or 4 ndiye kuti usiku umenewe ndiye kuti ine ndikuti ah, okay chabwino ndinayamba ndakanakana kuti "Ah, koma sizimafunika zitero iweyo uzipita akuti iyayi ukamati ndidzipita utanthauza kuti chani ndiye kuti uli ndi pulani ina ndi munthu wina ine o chabwino poti watero tiye tichezeni tinacheza kugonera limodzi cha ma 4 ndinamudzutsa kuyamba kumperekeza ndikumperekeza basi titafika pena pake mtima wanga unandiletsa kuti ndibwerere ndinamuuza ase ndibwerere pano anakana kuti yayi iwe usabwerere uno ndi usikutu tatiye kandisiye ku nyumba ine okhe chabwino koma chonsecho kunali kutatsala pang'ono kufika ku nyumba kwawo kenakano basi Mm, atangolowa mumpanda kwawo pakhonde la kwawo anaona pali munthu kenaka anandiuza pali munthu ine nditi okay chabwino kenaka nditi ah poti walowa ine nditi "Ah, munyamuka umapita ine ndikunyamuka kumapita paja kenaka osadziwa kuti anthu amene anali pakhonde paja anali bambo ake abwerako mwachangu kusiyana ndi mmene iye amayembekezera kuti abwera mawa basi Bambo ake aja anamuuza kunena kuti thamanga umuyimitse munthu amene unali nayeyo. Mtsikana uja anandithamangira kundiyimitsa ndinamuuza ase ndizoopsa ineyo ndisayima coz awo ndi bambo ako akukhululukira komano ine sakundidziwa nde mm, ndizoopsa. Akuti ayi ayi sizoopsa kwenikweni ima. bambo anga ndi abusa nde sangakupange zolakwika ine okay chabwino mkaziyo bambo ake ndi abusa komanso ndi aphunzitsi pa sekondale amayi ake amagwira ntchito ku chipatala then zitatero tikulankhulana paja ine ndikufuna ndinyamuke ndizipita bambo ake akuti akufika atafika muja basi anandipasa moni ine ndinayankha nditayankha anandiuza ati tiyeni kaye ku nyumba kake atafika kwa anandifunsa ndiwe ndani ine ndinadzifotokoza mosabisa kenaka no inapezeka kuti nditatero muja anautsa landlord awo ndi anthu ena kenaka atautsa landlord awo basi alandlord awo kuti iyayi uyu ngozibwana timangitseni ameneyu akhoza kukhala kuti analowa mnyumba mwanunso chani kenaka anayamba kundiganizira kuti ndinafikanso kwawo nkulowa mnyumba mwawo then anayimbira mayi yake amtsikanayo sinanga kunalibeko so mayi yake ananena kuti basi ameneyo amangidwe apite ku polisi tinatengana limodzi ine bambo ake ndi mtsikanayo ndi anthu ena tinapita ku nyumba ya wapolisi nkukamugogodera wapolisi titamugogodera muja anazuka nkutenga polemba kuti alembe statement kenaka anangondifunsa mafunso anandifunsa ndiwe ndani ndafotokozeraso basi tinanyamuka nkupita ku office ku polisi tsopano kenaka kuja sanapitirizenso kundifunsa zambiri anangondiuza ayi vulani sapato ine kuvula sapato ati kaloweni ku selo ndikunditsekera mu selo kenaka iwo ananyamuka nkumatani nkumapita kenaka pamene m'bale wanga amadziwisa makolo anga ndi azibale anga ena zitatero makolo anga anabwera anayesera kukamba nawo abambo ake amwana aja anakana kuti iyayi sangandisiye ndikuyenera ndimangidwe ndithu basi nkhani ija inavutavuta kukamba ndi apolisi ayi nkhani ija inavutavutabe kenaka anandiuza kuti ndituluka pachani pa belo atandiuza choncho before andiuza choncho tsiku limene anandimanga mtsikana uja anakagona kwa makolo ake mamawa analawirira kundipeza ku polisi kuja kundiuza kuti ase nkhani ikuonesa kuti ivuta nde iweyo ndine tingotani tingokwatirana ine ndati vuto palibe koma chomwe ndimafuna ndimafuna umalizeke chani sikulu coz mtsikana anali pa sikulu Basi zinapezeka kuti zitatero tsikana uja makolo ake atadziwa kuti kunyumba kwawo kulibe anayamba kumusakasaka kenaka anakampeza kupolisi kuja makolo anga atabwera alankhulana tsikana uja anakana makolo ake anakana kutengana ndi makolo ake basi no Ah, makolo ake aja anauza makolo anga kuti uyutu ndiye ndi wanu mumutenga chani basi tsikana uja anatengedwa anakagona kwawo kwathu kwa makolo anga kwawo kwa ineyo anakagona kwathu basi zitaterono napezeka kuti nkhani ija inavutavutabe anayesera kukamba nawo makolo ake aja anawumabe mtima kuti iyayi ndimangidwe then kumene ndinaliko inali ngati polisi yaying'ono kenaka ananditengera ku polisi yayikulu kumene kuja anakandiikanso muselo statement atalemba koma ineyo asanandifunse maganizo aliwonse even nkhani chenali kuti ati direct kupita pachani pa court kenaka kupita pa court muja unapezeka kuti asananditenge ine ndisanati kupita ku polisi yayikuluyo anandiuza kuti ndituluka pa belo then mtsikana uja atava kuti ndituluka pa belo anasangalala kenaka ayi kuja sanandituluse inali dilu chabe yoti amutengere mtsikanayo kuchoka kwathu kupita naye kwawo basi napezeka kuti mtsikana uja atadziwa kuti sindinatuluke Ine ndinamuitanisa mng'ono wanga nkundipatsira foni ndili muselo kenaka ndinalumikizana ndi mtsikana uja kumuza kuti aise sinatuluke sananditulutse kenaka mtsikana uja atangodziwa anathawa kwawo kupita kunyumba kwanga atabwera kunyumba kwanga bambo ake aja analondola atalondola anampeza nkuyamba kumthamangitsa mpaka anamugwira kenaka anapita kwawo nkukamutsekera munyumba atamutsekera munyumba muja anamutsekera kuchipinda kwake pakhomo ndikuyikapo dzimatebulo chani kuti asatsegule then mtsikana uja ali kuchipinda kwange konko ali kuchipinda kwake konko anatenga pepala ndikulemba noti kuti ngati ineyo sanditulutsa ndiye kuti moyo wake sakufuna bola iye atani amwalireno kenaka mtsikana uja anamwadi mankhwala ndeno bambo ake aja amakamusuzumira pa windo kenaka kunabwera anthu akwawo akumpingo kwawo kuti apemphere naye pena atadziwa kuti ataona pepala nkudziwa kuti mtsikana uja watani wamwadi mankhwala atangotsegula mtsikana uja anangothawa kuti asamugwire mpaka amwalire kenaka anthu akwawo anatani anayamba kumuthamangisa anamuthamangisa mpaka nkumugwira kenaka nkupita naye kuchipatala atapita naye kuchipatala kuja basi zinapezeka kuti paja amutani amuika madripa amadzi kumpanga admiti namuika madripa amadzi basi wapezeka kuti wa- wapezako bwino zitatero basi atapezako bwino paja inenso kupolisi kuja ndinayambano kuvuta kuti yayi ndimasuleni ndifuna ndikatani ndikamuone mkazi wanga ndinauza apolisi kuti kaya mundithira maunyolo koma pangani zoti inewo ndikatani ndikamuone mkazi wanga basi ino zinapezeka kuti paja apolisi aja sanandilole kuti sanalole kutero by the end analandira oda kuchoka kwa bambo ake a mwana kuti ndipite ku polisi yaikulu iyo mpamene ndimapita ku polisi yaikulu ndakatsekeredwanso kumene kuja ndinakhala almost 8 days ndisanalandire mawu ena aliwonse nkhani akungoti ipita ku khoti komano sitikulowa pa khoti amati ngati lero akuti ulowa mawa osalowa pa khoti by the end zinazapezeka kuti mwamwayi bambo ake aja anatani anakatseketsa nkhani ija ineyo ndikutuluka nditatuluka kupolisi kuja zinapezeka kuti mtsikana uja anazadziwa kuti ndatuluka anandiimbira foni atandiimbira foni muja ine ndinamuuza kuti yayi iwetu ndi ine mm, ndikuona ngati macheza athere pompa coz bambo ako ndi olimba mtima ndi munthu olimba mtima akhoza kutani kundipha coz eh kundende ndikuchani ndikumanda just imagine 8 days osadya osasamba kachakudya sikamakomanso munthu olo akati wandibweretserako kachakudya so ai, yayi zithere pompa mtsikana uja ananditsimikizira kuti ngati ndikunenetsa kuti inewo ndamusiya sindikufunanso kupanga naye ubwezi ndingone ndingomuuza mawu amodzi onena kuti moopa mulungu iweyo ndatani ndakusiya even ndikatero iyeyo adzipha koma anandipempha chinthu chimodzi chimene amandipempha kuti ineyo chomwe akufuna pa moyo wake chimene akhoza kusangalala nacho kwambiri ineyo nditadzapezeka pachani pa maliro ake ndisadzakhale ndidzapezekepo kenaka ndinamuuza usapange kaye chilichonse tikambirana bwinobwino by the end ndinaona kuti mtsikanayo ndi olimba mtima ngati anakwanitsa kumwa mankhwala kufuna kudzipha ndili mu ndende what more nditakhala kuti ndamusiya ndiye kuti akhoza kutani akhoza kudziphadi basi ino pamene ndinamuwuza kuti asapange chilichonse cholakwika tikambirana kenaka timalumikizana kulumikizana zinafika poti nanenso makolo anga ndi zilango zimene ndinalandira anandiwuza kuti "Iih mtsikana ameneyutu umusiye ndipo tisadzamvenso tangoganiza ngati akupanga zimenezi ndiye ukanakha kuti wamupasa mimba akanakupanga zotani koma mtsikanayo sunampatse matenda aliwonse sunampatsenso mimba zikanakha kuti mwina wampasa matenda kapena wampasa mimba zikanakhala bwanji akanakupanga zopweteka kwambiri nde eh umusiye basi ino mpakana nditatuluka ku polisiko bambo ake a mtsikanayo ananena zonena kuti sakufuna adzindionanso dera la kumenekoko kutengera kuti ndingazalumikizanenso ndi ndani ndi mwana wawo ndipo ananenetsa kuti olo titati tatuluka muja nda- mmene ndatulukira kaya ndithawira kuti kaya tipanga mapulani kuti tithawitsane ndi mkaziyo kaya tithawira kuti komano iwo adzatani adzatisakasaka mpaka adzatipeza zitatero mupeza kuti makolo anga zimenezo zinawapatsa mantha mpakana anaena kuti nditani ndisiye kucheza naye mtsikanayo komano ine ndikangoyerekeza kumuuza mtsikana zoti ubwezi wathu tiuthese mtsikana amanena monenetsa kuti adzaluza moyo wake ndipo inewo ndimatha kuona kuti angathe kupangadi zimenezi chifukwa ngati anakwanitsa kufuna kuluza moyo wake ndili mu ndende akanati asamudziwe kuti wamwa mankhwala akanatha kumwalira so mtsikana amanenetsa ndamuuza ase tangoganiza mmene anapangira makolo ako samandifuna nkutheka mwina samandifuna chifukwa cha umphawi wangawu pena ngati angodziwa kuti olo atakhala kuti azi- atisiya mpaka natadzakwatirana kuona kuti sadzakhala akutidandaula makolo ndi makolo akamakudandaulani pena pakenso sizimatani sizimayenda nde ndikuona ngati sizotipangira ubwino akuti iye ayitu amene aja akupanga zimene chifukwa choti ndi pa sukulu koma ndikangoti ndalemba mayeso ineyo amenewo sangatani sangadzavutenso adzafika povomereza mpaka kumakukondanso bwinobwino nde inewo ndikumakhala ndi mantha cause ndikukhala ngati ndilibe chisankho ndikati mwina ndimusiye mkaziyo akhoza kupanganso cholakwika ndikaganizira kuti iya ndizicheza nayebe ndikumakhalanso ndi mantha ndi zimene makolo ake anandionetsera so kunena chilungamo ndilibe chiganizo chenicheni kuti ndingapange chani komano mkaziyo ineyo ndimamukonda and ndinamukonda and iyenso amandikonda ndipo zitangochitika zimenezi mkazi uja anambokakamira kuti abwere kwa ine tikumane ndimuchimwitse ndikamuchimwitsa bambo wake zizavuta kuti andikane chifukwa choti ndamuchimwitsa koma ndinamukanira kuti zosatani zosatheka sindingapange zimenezi so kunena chilungamo panopa ndili ngati ndagwira dilemma ndikusowa chochita chenicheni kuti kodi ndipange chiti ndipo mwina anthu mundithandiza maganizo kuti ndikuyenera kupanga chani ndikuyenera kutani koma kunena chilungamo mkaziyo amandikonda ndiye ngakhale mu mtima salowana komano ngati anakwanisa kumwa mankhwala kufuna kudzipha just because of me it shows kuti chikondi pa ine ali nacho and kumusiya ndimafuna koma ndimadziwa tchimo cause definitely ndichite zimenezozo ndikhoza kukhala ndapanga tchimo ndataya chinthu chimene chikanatha kundisamalira moyo wanga wonse 2 ndimaopa kuti ndikhoza kukhala ndachita tchimo atakhala kuti iye uja wadzipha ndiye kuti imfa ya ya iyeyo imfa yake idzakhala yonditani yondikhudza nanga nditakhala kuti mwina mwake ndamusiya ndisamusiye ndizicheza nayebe ndidzalandira zopweteka zotani kwa makolo ake a mkaziyo ngati ndinalandira zindango zilango zokakhala ku ndende mu selo 8 days la 9 ndi limene ndimatuluka pamoyo wanga wonse ndinali ndisanathiridwepo unyolo ndisanamangidwepo koma just because of love ndinamangidwa kuthiridwa unyolo ndipo kundende moyo ndi wovuta kaselo kakang'onong'ono komwe mumagona anthu 20 chakudya zili zomwe zili zopweteka kwambiri ku toilet ku toilet pasiku kumapita kawiri

akutitengeranso kumatoilet atatithiranso maunyolo ndi moyo opweteka kuli sikidzi sabwe kuli zinthu zopweteka kundende kukhalako iweyo kundende kwa one hour kumakhala ngati wakhala the whole day uli kuti kundende nde eh, ndikumakhala ndi mantha kuti kodi ndikapitiriza kucheza naye china chake choopsa sichidzandionekera sangathe olo kundilembera anthu nkundipanga chipongwe mapeto ake makolo anga adzadandaula kuti ati timakuwuza mwana wanga koma kusamva so, amati mwana osamva anamva nkhwangwa ili m'mutu mapeto ake ndizanong'oneza bondo koma kundende kuona moyo wawo kudya kamodzi komanso chakudyacho akabweretsa akwanu ndikuti kuchita kulimbana-limbana ndi akaida anzako kudya that is so bad komano mkaziyo ndimamukonda and ndinamukonda ndi mtima wanga wonse ndipo sindinaganizireko zomusiya koma chifukwa cha zilango zimene ndinalandira apapa ndiye chisankho chenicheni ndilibe ndipo it's like I'm touching dilemma mwina anthu andithandiza maganizo ndi zomwe ine ndaziona just because of what of chikondi mkaziyo ndi ine chibwenzicho sichinathe wiki ndiye kuti tsiku locheza lomwe tinacheza ndi limodzi lomwe anabwera kwathulo koma to say the truth iyeyo ndi ineyo macheza sanali atali ndipo chinangotha kwa four days then pamene tiziti chinangokhala kwa four days then first day ndimene tinacheza koyamba kachiwiriko n'komwe ndinakatengedwera mpaka nakuti ku khoti lomwe linali tsiku la namba 4 titangololana anandilola tsiku la sande mande lachiwiri lachitatu ndokalowa muselo so ndimene zinalili ndi zomwe ndadutsamo just because of what of love the eh, maybe anthu mundithandiza maganizo kuti which is the best way ndipange chiti ndimusiye mkaziyo kapena iyayi ndilolere kulandira zowawa ngakhale ndinayamba kale kuzimva koma chikondi chathu chipitirire ndi mkaziyo nanga ndikamusiya ndi zimene iye amanena sangaziphedi ndi ifa yake sizizandikhudza nanga chabwino ndikapitiriza kucheza naye sindidzalandira zoopsa